Komabe, a Kaiyatsa ati aphungu akuyenera kupewa mchitidwe wa chinyengo pogwiritsa ntchito ndalamazi kuti zipindulire anthu a m'madera awo. Boma lalengeza za kuonjezeraku pamene limalengeza chuma chomwe ligwiritse ntchito m'chaka cha boma cha 2022 mpakana 2023. Mtolankhani wathu Lester Mhone analankhula ndi a Michael Kaiyatsa. Poyamba ah, tinene kuti CDF ndi thumba lofunika kwambiri chitukuko chifukwa ah, cholinga chake makamaka ndi kuthandizira tizitukuko ting'onoting'ono timene ah, timene tikuchitika pa constituency so kuonjezera ndalama ku thumbali ndi chinthu chabwino kwambiri komano ah, tizindikire kunena kuti nthawi zambiri ah, thumba limeneli silimathandizira amalawi chifukwa ah, cha mtima amene wadyera umene umakhala ndi ah, ma mp athu Ah, kwa nthawi yaitali pakhala pali malipoti osiyanasiyana kuti cdf imapangidwa abuse Ah, pali ma studies amene akhala akuchitika kuphatikizapo ma studies amene adapangidwa ndi a national audit office amene anapeza mavuto osiyanasiyana ah, makamaka mavuto okhudzana ndi ah, ah, ah, kusatsata zoyenera zimene zimene otsatidwa ah, za kagwiritsidwe ntchito ka thumba limeneli ndiye ngakhale tikukondwera kuti cdf ah, ndama ah, achulutsa komabe tili ndi nkhawa kunena kuti kodi ndama zimenezi zikagwira ntchito bwanji kodi zipindulira amalawi kapena zikhalabe ah, zikupindulira mwina ah, aphungu mmene zakhala zikhalira Unduna wa zaumoyo wati upereka katemera wa matenda a polio kwa ana osachepera 2.9 miliyoni kuti akhale otetezeka ku matendawa. Mneneri mu unduna wa zaumoyo a Adrian Chikumbe wati kutsatira kupezeka kwa munthu m'modzi ndi matendawa mu mzinda wa Lilongwe, undunawu ukupanga machawi kuti ana ochuluka akhale otetezeka. A Chikumbe ati ntchito yopereka katemerayu iyamba pomsachedwapa. A Chikumbe akufotokoza zambiri. Pamene tikulimbana ndi mliri umenewu umene wangobuka kumene mdziko muno makamaka kuyambira ku Lilongwe wa polio, ngati boma pamene tinakhazikitsa ndondomeko zosiyanasiyana, imodzi mwa ndondomeko zimenezi ndikuti tibaye ana 2.9 million kapena 2 million 900 ndi katemera wa polio zimenezi tikufuna titachita ndithu msanga msanga mwina panopo sitingatchule tsiku kuti tiyamba liti chifukwa ndikuti tikusonkhanitsa zonse zofunika chuma komanso kupanga mapulani kuti kampeni imeneyi iyende bwanji chifukwa mukumbukira kuti pakadali panonso tili kalenso pakalikiliki othamangitsa katemera wa covid-19 um, madera osiyanasiyana ndiye anthu ake ndi omwe omwewo ndithu azaumoyo amene tikuwadalira m'mabomamo ma- muzipatala zosiyanasiyana kuti akhale akupereka katemera wa covid-19 komanso pano tikuwawonjezera kuti ah, tibaye mm, 2.9 million msangamsanga kuti titeteze ana mdziko muno ku mliri umenewu wa polio
Bungwe loonetsetsa kuti pa malonda pakuchitika chilungamo la CFTC lati kampani ya Nestle ya mdziko la South Africa layitanitsa china mwa chokoleti chake cha KitKat kamba koti china mwa chokoletichi chikumapezeka ndi tizidutswa ta magalasi. Bungweli lati a Malawi akuyenera kudziwitsa bungweli ngati aonapo china mwa chokoletichi. Mkulu wogwira ku kampaniyi Apoche Itimu ati kafukufuku wawo amene anapanga pa 17 ndi pa 18 February mchaka cha 2022 m'mashopu a mumzinda wa Blantyre komanso Lilongwe, bungweli silinapezepo chokoleti chomwe chikunenedwachi. A Itimu ati pakadali pano kampani ya Nestle ya mdziko la South Africa sinalandilepo dandaulo lililonse kuchokera kwa makasitomala ake. Mtolankhani wathu Lester Mhone analankhulana ndi Apoche Itimu.
Uh, kalata imeneyi ikuwadziwisa anthu omwe amagula malonda komanso omwe amagulitsa kuti kampani ya Nestle ku South Africa yalet- yapanga recall yayitanitsa chocolate chomwe chinagulitsa kwa mashops uh, cha kitkat koma osati chocolate chonse cha kitkat only chocolate choti chili ndi ma batch numbers angapo omwe ali mu chikalata chathucho kuti amenewowo sakuyenera kudyedwa ndi anthu chifukwa chokuti eh, i think ali ndi mapisi ta, ta small pieces ta glass mwina uh, pangakhale chiopsezo chanji ngati ena agwiritsapo kale ntchito KitKat ameneyi sitingathe kudziwa pakali panopa a Nestle a Nestlewo sanatiuze kuti alandira ma complaints or madandaulo ena aliwonse komanso sanalandirenso madandaulo aliwonse okuti wina wake wavulala koma chifukwa choti anena kuti chocolate chimenechi apeza kuti mutha kukhala timapisi ta magalasi munthu sukuyenera kugulitsa komanso sukuyenera kudya chocolate chimenechi
mmodzi mwa anthu oyankhulirapo pa nkhani za umoyo mdziko muno a Dorothy Ngoma ati dziko lino likupanga bwino pa nkhani yolimbana ndi imfa za amayi Zodza kamba ka ubereki Malingana ndi kaundula wa bungwe loona za umoyo mdziko lonse lapansi, mchaka cha 2015, mwa amayi 100,000, amayi okwana 439 amataya miyoyo kamba ka ubereki. A Ngoma ayamikira ogwira ntchito za umoyo chifukwa choonetsetsa kuti imfa za amayi zodza kamba ka ubereki zachepa mdziko muno. Mtolankhani wathu Witness Gabriel analankhulana ndi a Dorothy Ngoma. Amayi ambiri akupitirirabe kumwalira chifukwa cha nkhani ya kukhala ndi pakati kapena kukabereka. Akapita kuchipatala kuja mwina kutaya magazi, mwina kukhala ndi pakati posayembekezera, ena amachotsa pakati paja, kutaya magazi, kumwalira. Ena amamwa zinthu zosakhala bwino, nkhani ya ma abortion imeneyo. Ndiyeno ma figures amene tili nawo akunena kuti amayi 439 pa 100,000 aliwonse amene abereka mwana amamwalira. Ndi ma figures a pa kanthawi ndithu. Koma mmene ndazungulira dziko lino ma district ambiri ah, ndikamafufuza kukupezeka kuti mwambirimo tatsikatsika ndithu pang'ono pang'ono ngakhale sitinatsike kwambiri chifukwa paja ulendo uno tikupita ku zero tikunena kuti mzimayi aliyense asamwalire kusonyeza kuti tikhale pa zero sitinafike pa zeropo ndiganiza ngati tasuntha mwina tasuntha kufika kuma 300 kuma 200 komatu ndi ambiribe amenewo ambiri kwambiri tikawerengera dziko lapansi pano ndiye kuti tili kutali Tikuyenera kuti tithamange ndithu kuwateteza azimayiwa. Tanena kale kuti ulendo wathu ndi wopita ku zero. Kuti tikafike ku zero maternal mortality rate, mzimayi aliyense asamwalire. Titha kumamwalira ndi zina kaya ndi Covid kaya ndi chani kaya ndi chani koma nkhani ya kutenga pakati uchembere asamwalire chifukwa samayenera kumwalira.
Nthambi yowona zolowa ndi zotuluka mdziko muno ku Mzimba yati yamanga mzika 93 za mdziko la Ethiopia kamba kolowa mdziko muno mosatsata malamulo. Mneneri mu nthambiyi mchigawo cha kumpoto Francis Chitambuli watsimikiza za nkhaniyi. A Chitambuli ati amanganso nzika imodzi ya dziko lino yomwe imathandizira anthuwa kulowa mdziko muno mosatsata malamulo. A Chitambuli ati mzikazi zinakwera galimoto la mtundu wa lole 7 ton imene number yake ndi BW 4982. Pakanali pano mzikazi zikuyembekezeka kukaonekera ku bwalo la milandu pomsachedwapa kuti zikayankhe mlandu wolowa mdziko muno mwachinyengo zomwe ndi zosemphana ndi gawo 211 la malamulo a dziko lino owona zolowa ndi zotuluka. A Chitambuli akufotokoza zambiri. Ah, ndi zoonadi ndithu nzika zimenezi zokwana 93 zochokera mdziko limeneli la ethiopia komanso nzika imodzi yochokera kuno ah, ku malawi ah, komanso galimoto imene ya mtundu wa lole 7 ton imene namba yake ndi bw 4982 yagwidwa ndithu ndi asilikali amenewa a nthambi imeneyi yoona za anthu olowa komanso kutuluka mothandizana ndi asilikali amenewa ochokera ku malawi police service Ah, chimene chinachitika ndi choti anthu ena akufuna kwabwino ah, anaziwisa ndithu akuluakulu ah, oona za anthu olowa komanso kutuluka mdziko lino la malawi uh, zoti kuli galimoto imene ikuoneka kuti yanyamula anthu achilendo uh, ndipo ikuchokera mboma la karonga kulowera ndithu mbali imeneyi ya ku mzuzu pa kafukufuku wathu zaonesa kuti nzika zimenezi zilibe zitupa zoziyenereza kuti zilowe mdziko muno komanso sizinakumane ndi uh, ogwira ntchito ku nthambi imeneyi yoona za anthu olowa komanso kutuluka kuti azifotokoze kuti akubwera ku malawi kuno akuzapanga chani amene uh, amathandizira driver ameneyi uh, wa galimoto imeneyi yona kamanga amene ndi wa zaka 26 ndipo amachokera mudzi umenewu wa ezondweni uh, mboma la mzimba uh, mudzi mwa amfumu a mtwalo ameneyi ndithu wagwidwa ali m'manja uh, mwa nthambi imeneyi yoona za anthu olowa komanso kutuluka kuti ayankhepo pa nkhani imene akuganizidwa kuti iyeyi wathandiza ndithu anthu amenewa okwana 93 kuti alowe mdziko muno mwachinyengo ndipo pakadali pano driver wa uh, galimoto imeneyi amenewa ndi a gift chikoti amene amakhala mdera la chiputula mu mzinda wa mzuzu akufufuzidwa uh, chifukwa iwo anakwanisa ndithu kuzemba akuluakulu amenewa pamene amagwira ntchito imeneyi ndipo akapezeka amenewa a chikoti akayankha ndithu mulandu umenewu wothandizira anthu osaloledwa kulowa mdziko lino la malawi kuti alowe mdziko muno ah, pophwanya gawo limeneli la malamulo amene nthambi imeneyi yoona za anthu olowa komanso ah, kutuluka imalondoloza imene ndi ya immigration act

Nthambi yowona zolowa ndi zotuluka mdziko muno ku Mzimba yati yamanga mzika 93 za mdziko la Ethiopia. Zimenezi ndizo zinali nkhani zathu mwatsatanetsatane. Munali ndi ine Jameson Kalimba. Usiku wopambana.